Il Diavolo in Sardegna e a Scano Montiferro in modo particolare ha avuto diverse denominazioni, dimoniu, butzinosu, butzinu, tentazione, mintzidissu e po sos pitzinnos Ciappinu, mos narain semper daghi fumis piticos, mi chi si faghet a fizu malu 'enit su Ciappinu a ti che leare. E nois timimis. Da cando fu pitica pitzinna ap intesu semper custu contu, Su cane malu 'e Chicu Idili. Chicu Idili fut un'omine chi no teniat fizos, fut isposadu, Viviat in Iscanu, fun zente benestante e però no iant tentu fizos. Unu sero andat a Cùglieri pro dovere a caddu. Torrende nde in su caminu 'ezzu a caddu in d'unu sero de frittu, nachi fut unu sero de ierru frittu, no bidiat s'ora de torrare a domo e li fut iscurigadu in caminu, Fut già bùgiu. A unu certu puntu, in s'oru de su caminu, nachi intendiat custu prantu, custu prantu, oi, oi, it'inventu mi sun faghinde sas origas, e it'at a esser, nachi no c'at niunu, si girait a dogni parte e no bi at niunu. A ùrtimu, a lampalughe e resultat a bier unu pitzinneddu frimmu in s'oru 'e su caminu. Si nde calat da su caddu, E tue, nachi, gai piticcu, ite ses faghinde innoghe? Solu solu, at nadu, cun chie ses bennidu? Cuddu pitzinnu sighiat a pranghere, Ma chie t'at lassadu innoghe, chie ti nd'at batidu? Eh, at nau, isbandonau inoghe, m'ana, nachi. Ah, cuddu, at nau, bon'omine, at nau, a mi che setzit a caddu? Ih, at nau, ite mi diat fagher a mie, ma si ti chircan poi? Eh, no mi chircat niunu, at nau, ca m'ant crefidu isbandonare. E va bene, at nau, setzi a caddu. Che lu setzit a caddu, e nde la tirat a bidda. Enis a domu, at nau, poi calicunu t'at a chircare. In caminu su caddu no andait. No b'aiat rimediu de lu fagher caminare. Pariat chi portait unu unu unu pesu de prummu, una cosa de prummu. Oh it'inventu, nachi, ite at a tenner custu caddu, nachi, chi no andat? Ohi ohi at nau, ma e no s'at a essere ismalaidende, no, no mos at a lassare in caminu. E intantis a passu passu, a passu passu, a furia 'e ora, sun resultados a imbater a domo. Imbatet addananti sa gianna, sa muzere est bessida at intesu su passu de su caddu ed est bessida a sa gianna. Ih, at nadu, china, chie a chie nd'as battidu, at nadu, e chie est custu pizzinnu? Oi, oi, at nadu, si ti naro su contu, nacchi. E no l'ischis, at nau, chi l'apo apidu in caminu, pranghinde, at nau, pranghinde disisperau, na, nd'apo tentu lastima, fut proinde, fut unu sero malu, e a s'oras, at nau, m'at domandau de che lu setzer a caddu e nde l'apo batidu. Hi, at nau, lassa, lassa, nois no tenimos fizos, at nau, si nisciunu lu chircat mos la collimos. Po nois at nau est una benediscione de aer apidu custu pitzinnu. A s'oras l'ant postu a color a fogu, nde l'ant bogau sa roba china chi fut totu infusta, l'ant totu assutadu bene bene e poi l'ant dadu a papare. Una bella ischiscionera de latte cun pane caldu ch'aiat leadu fritu meda e intantis li preparant su lettu, bi lu cheghentan e che lu colcant. Che lu colcan e nde 'ochin sa candela. Intre notte intendian custu istragamuzu, custu istragamuzu. Oi, oi, nachi at nau sa muzere, china, chi, a bisu meu chi ch'at sorighes, eppuru no ndi at intesu nudda. Ei, at nau, sorighes an a essere, at nau, alluma sa candela. Alluman sa candela. Giran su logu, abbaidan, alzian sos ojos a altu e no bien cuddu pitzinnu appiccadu in sa in sas traes de de sa cobeltura, appiccadu e faghinde milli ingestros, na chi si trasformait in milli animales diversos. Ah, na, ite est custu inventu, na chi, ite est custa cosa? Ah, na, custa no est cosa 'ona. L'abbaidan bene A cando ien chi portàit unu pe 'e pudda. Ui, zesu, zesu, nachi at nau sa muzere, ma una mi, tue at nau nd'as batidu su dimoniu a domo, na chi comente faghimos a che l'ogare? E a s'oras bogadu che l'ana, però da custa domo su dimoniu no ch'essiat. E a ùrtimu an dèvidu tichirriare predis e esorcistas pro che l'ogare, za lis est costada. E ancora oe, cando si faeddat de unu pitzinu irrecujetu, de una persona irrecujeta, naramus, mincidissu sies, paret su cane male chi cuidili.